An maith leat é? Ó Paddy, tá sé ana-dheas, ró-dheas. Agus tá feabhas mór tagtha ar do chuid scríbhneoireacht. Well I mean it.
Gach focal, ha? Ha, Nollaig Shona duitse. Ó, go raibh míle maith agat. Agus an t-airgead le haghaidh na grinds do Jason? Deich gcinn, an ea? Eh, naoi gcinn actually. Naoi gcinn? Cén fáth? Well, chaill sé ceann amháin. Bhí air oibriú do Rita sa chafé an lá sin, is dóigh liom. Sa gcafé?
Níor dhúirt sí tada faoi sin. Ach is dócha gur dhein sí dearúd fé, seo dhuit. No, no. Ní dhearna sí dearúd faoi. Bhí fhios aici go mbeadh mé spréachta léi. She's obsessed with that friggin café. Look, Paddy, is cuma fé. Déanfaimid suas uair éigin eile. No, no, no. I'm fed up of it all. Bíonn obsession de saghas éigin ag teastáil uaithi i gcónaí. Bhí sí mar sin ón chéad lá a chas mé léi. Look, Paddy, ní liomsa ba cheart duit bheith á rá so ar fad ach le Rita fhéin.
Ní féidir liom labhairt le Rita gan troid anois. Níl aon cairdeas eadrainn. You know, tá níos mó idir mise agus tusa. Níl sé sin fíor, a Pheaidí. Tá sé fíor, tá sé fíor. Féach an chaoi ina bhfuilimid anois. Tá mé an-chompordach anseo. Tuigeann tú mé. Is féidir liom labhairt leat faoi gach rud.
Paddy, tánn tú ag meascadh dhá mhothúchán difriúil le chéile anseo.
No, nílim, nílim. There's no space for me in Rita's life anymore. Níl aon grá eadrainn. You know, agus bhí go leor am agam le smaoineamh nuair a bhí mé ar an bhfarraige agus níl fhios agam, ceapaim, níl fhios agam céard tá a tharla ach ceapaim, Go bhfuilim ag titim i ngrá leatsa, Ali.
Paddy, níleann tú i ngrá liomsa. Look, tánn tusa trí chéile ag do chuid fadhbanna fé láthair agus ceapann tú gur mise a réiteoidh duit iad ach ní mé. Idir tú fhéin agus Rita atá sé é sin a dhéanamh. Nach bhfuil aon feelings agat dom ar chor ar bith?
Oh, Paddy, tá mé ana-cheanúil ort, mar chara agus mar mac léinn ach sin an méid.
Oh, nice one Paddy O'Connor, huh? Oh Paddy, look, tánn tú alright. Is fear maith tú. Murach sin bheifeá caite amach agam i bhfad roimis seo.
Oh. Tá mé ag déanamh amadán dom féin mar is gnáth, Ali. Oh Paddy, look, tóg bog é. Look, tá...

Cén chaoi a raibh do chéad Nollaig gan Yvonne?
Well, níos fearr ná a cheap mé. Tháinig Mum tríd big time faoi dheireadh. Yeah? Cén chaoi? Well, eh, thug sí suim mhór airgid dom le rud éigin fiúntach a dhéanamh. Tá sé sin brilliant! Cé mhéad? Well, mo dhóthain le mo ghnó féin a bhunú. Á, iontach ar fad! Á tá mé an-sásta duit a Rob. Yeah, so uh, keep your head in the game. Oh, mar is gnách. Mam is Dad ag troid agus Vanessa ag imirt monkey in the middle. Oh, tá brón orm.
Ná bí.
Ní ort atá an locht. Hey, rachaimid amach anocht, le ceiliúradh. Ní féidir liom, caithfidh mé obair anocht. Oh, bummer.
Well.

Cé d'inis an scéal sin dhuit? Ali a d'inis dom é. Nuair a thug mé an t-airgead di le haghaidh na grinds. Slán.
Jason, Tabhair leat Nicky, maith fear. Fan ansin, Jason. No, coinnigí oraibh. Tá rudaí le plé againne.
Nach bhfeiceann tú, Rita? Níl meas ag mo cuid gasúr orm. Ach cén chaoi a mbeadh nuair nach bhfuil meas ag an máthair orm?

Cuireann sé fonn múisce orm. Leanann sé gach áit mé, ar nós puppy dog. Faraor gan an fhadhb sin a'msa. Ach cén chaoi a bhfaigheann tú réidh le buachaill nach maith leat?
Bhuel, d'oibrigh gread leat a sheanrud lofa, cuireann tú múisc orm. Domsa i gcónaí. Níl mé ag iarraidh é a ghortú. Is maith liom é, just not like that. Cogar Emer. Ar phóg tú buachaill ariamh?
Phóg? Cinnte, go minic. Ó yeah? Inis dom faoin gcéad uair. Umm, ní cuimhin liom.
Sin a cheap mé. Ní dhéanann tú dearmad go deo ar do chéad póg, Emer. B'fhéidir nár cheart duit fáil réidh le Nicky chomh sciobtha sin. D'fhéadfadh sé a bheith úsáideach le cleachtáil ar phógadh. Níl mé ag iarraidh Nicky a phógadh.
Suit yourself, níl mé ach ag rá, ón gcaoi a labhair tú faoi, gur ideal candidate é le haghaidh do chéad póg. Is buachaill deas é, tá aithne maith agat air. D'fhéadfadh tú dhéanamh i bhfad níos measa ná sin.
Níl mé ag iarraidh cloisint faoin mbitseach sin. Thosaigh sí troid mhór idir mo mháthair agus m'athair. Cén chaoi? Bhuel, chuaigh m'athair isteach aici le híoc as na grinds agus d'inis sí dó faoin gceann a chaill mé. Ó, ag íoc as na grinds a bhí sé, ab ea? Yeah, ach cén difríocht a dhéanann sé? Níor cheart di a béal mór a oscailt anyway. Bhuel tá tú ag caint ar mo bheannairde. Aw, get a friggin life, will you? Faigh ceann thú féin.
Agus cad é an big deal anyways? Ní as if nach raibh troid idir do mháthair agus d'athair cheana riamh, ab ea? Sin really thick le rá. Ó, gread leat, dork. Tusa an dork. Ceapaim go leor dó féin. Smaoinigh tú leis béal de na rún má thuigeann tú leat, má theigh. Ó, yeah.
Tá céard, ceathair nó cúig bliain eadrainn. Agus is fear mór tusa. B'fhéidir, a Jason, cuir smacht ar do mhoncaí nó dúnfar a bhéal dhó. Ach dúirt mé leat cheana gan teacht liom, Nicky, níl aon fháilte romhat anseo. Believe me, Jason, dá raibh rogha agamsa ní bheinn áit ar bith a raibh an ceachtar agaibhse.
Cé tá ann? Hackney. Dhóibh siúd béal dorais is dócha. Ní hea. Is liomsa é.
Cáil tú ag goil? Ar ais ag an mbád. Ach cheap mé ná raibh tú ag imeacht go dtí amáireach? Bhuel, tá mé chun an oíche a chaitheamh in Gaillimh le cara. Imeoidh muid suas go moch ar maidin. Cén fáth? Cén fáth an gceapann tú? Agus céard a déarfas mé leis na gasúir? Ó, abair leo nach bhfuil mé in ann fanacht lena mháthair sa teach céanna níos mó.
Jesus Rita, gabh amach ina dhiaidh! Ní ghabhfad. Tá sé ag iarraidh imeacht imíodh sé. B'fhéidir go ndéanfadh sé maitheas dhó. Níl fhios a'm sa deabhal céard tá ag tíocht air le goirid. God, this is all my fault. Not at all. Níl baint bith aige leatsa Helen. Chun an fhírinne a inseacht duit, tá mé sásta go bhfuil sé ag imeacht. Níl tú i ndáiríre faoi sin. Gabh amach, níl sé imithe fós. Tá mé lán dáiríre. Tá sé uafásach míshásta ann féin le goirid agus tá sé ag cur as dhúinn. No, níl sé féaráilte do na gasúir. B'fhéidir go dtiúrfadh achar fada ar an bhfarraige seans dhó greim a fháil air féin.
Níl fhios agam. Ceapaim féin go mbeadh seans níos fearr agaibh rudaí a réiteach dá mbeadh Paddy sa bhaile. Bhuel, ní féidir linn tada dhéanamh faoi sin anois. Breathnaigh, níl mise ag goil ag tabhairt cead do Phaddy O'Connor Oíche Chinn Bhliana a mhilleadh orainn. Tháinig mo Bhaibs anuas anseo le party bheith aici agus by dad tá mise ag goil ag tabhairt party di. Cáil Daid? Ag dul sa hackney. Bhí aragóint eadrainn agus d'imigh sé níos luaithe.
Faoi Dr Nally.
Jason, ná labhair mar sin faoi Iníon Ní Bheaglaoich, níl baint ar bith aici sin leis. Breathnaigh, ná habair tada le Eimear, tá sí beagáinín ró-óg fós. Agus goile, cén fáth a chuir sibh an ruaig ar Nicky níos luaithe? Níor chuir muid an ruaig air, d'imigh sé uainn. Bhuel, ní hin an scéal a bhí ag Nicky. Cáil Daid?. Bhí timpiste ar an mbád agus chaith sé imeacht níos luaithe. Níl sé sin fair. Tá fhios a'm. Tá muid uilig curtha amach faoi.
An tseachtain seo ar An Samhradh Linn beidh muid i gContae Chorcaí ina mbeidh Eoiní Mikey Ó Súilleabháin,